ụnyaahụ onye Igbo bịa na my timeline ebe m na ebe m na-akọwa na onye Igbo ịchị Naijiria ga-adịkwa mma o mana ọ dịghọ feasible because na ndị nwe Naijiria adịghị ọ nọghọ na agenda fa to them ọ nọghọ on the table so na ife karị ndị Igbo mma wụ ịchịkọ onwe ha dozie anyị edozie ọnọdụ anyị anyị dozie ọnọdụ anyị Nigerians ewee take anyị serious nwata nwoke a wụkwa enyi m nwoke bịa wụrụ nwanne m nwoke because onye Igbo ọbụla mụ na ya bụ nwanne wee bịa sị na ihe ọ na-ajụ ọ wụ etu omenala ya-esi mee ka ndị Igbo nwee good economy o nwekwara ụfọdụ ife ndị ọzọ o kwuru adụọdịrị mma ikwu ekwu ma ka anyị hapụ ndị nke ahụ ka ha nya wụrụ anwụ bee n'abalị so m wee chemie nya bụ echi m wee chemie nya bụ ife ime o wee nye m idea the extent of the depth of onunu ndị Igbo dakpu na ya onye Igbo na-ajụ etu omenala ya-esi mee ka Igbo economy dị robust o doo m anya na ife izi m ga-akọwagodo wụ kedu ife bụ omenala omenala bụ etu ndị Igbo si ebi ife ndị Igbo na-eme etu ndị Igbo si ebi ndụ ha etu ndị Igbo si efe Chukwu etu ndị Igbo si emekọ mmekọ with mmadụ ibe ha etu e si anụ nwaanyị ọmụgwọ imere eme ikupụta Chineke nwa etu a ya-esi dee kwuu n'ala ma oge zuo ife niile a nọ n'ime omenala even ka anyị si eme business ọ ka wụ omenala na-agwa anyị na etu a ka anyị ya-esi mie so mana nwanne anyị nwoke a from questions ya na ife ndị ọzọ o kwuru ọ madụ na ife ndị a wụ ife wusi omenala and ọ nya ka m ji wee sị na mma atụ ihe nya bụ okwu ọnụ tụịkwa nya n'ụzọ anyị esi na ya wee mụta ife ndị Igbo ife na-ejikọ mba ọnụ wụ ọ bụrụ na anyị nwa omenala ka anyị akpọ ọnụ n'oyibo our culture ya igbo culture ka anyị akpọ ya n'oyibo ya bụ ife na-eme ka mba wụrụ otu m eji mba ndị ọzọ wee maa atụ ka anyị wee ghọta ihe na-aganụ ọkwa ị fụ catholic church anyị na-ene anya taa onye catholic si rome na onye catholic si sokoto matthew hassan kukah na pope ahụ onye argentina in some ways ofu mba ka ha si maka catholic culture jikọrọ ha ọnụ ha na-erikọ na-aṅụkọ ha rikọ ihe a na-akpọ holy communion ṅụọ wine ahụ so ha abụrụgo ofu ọ ife a wụ ihe omenala na-emere anyị etu a ka omenala si achịkọ anyị oge anyị na-eme o nwere emume anyị na-eme ofu ugboro n'ahọ a na-akpọ ịlọ mmụọ ka e si eme ịlọ mmụọ a wụ onye ọbụla wụ onye isi ngwuru ọbụla oyibo anyị akpọ head of family ọ ga-eme announcement mgbe a ga-eme ịlọ mmụọ ụbọchị ahụ a ga-eme ịlọ mmụọ ruo ada niile nụpụrụ di ya akpọrọ ụmụ ha na-anata ụmụ ya niile ya abịakwu onye na-abịa ọ ya eji something ọ bụrụ onye nwere nnukwu ego ọ kpụrụ eghu ọ bụrụ onye enweghị nnukwu ego ọ nwụrụ ọkụkọ jiri ji one ma one awaị ka a na-esi e gbuo ọkụkọ niile ahụ wee sie awaị okenye ahụ ya dị ekuru nri ya na-enye onye ọbụla ekuru nri ahụ na-enye onye ọbụla o nwedọ onye ya atụ egwu o nweghị onye ji nsi n'aka o nweghị onye ji aja n'aka wee bịa maka ịkpa nsị ihe esoro ihe ni moreover na ebe m obodo kwetara si na ife a ka a ya-eme onye nupụ isi o tinye isi ya ha mekọrọcha ihe ha rikọrọcha aṅụcha ha exchange gifts ha ji family ahụ wụrụkwa otu this feast ihe anyị Nnewi igbo na-akpọ ya wụ ịlọ mmụọ Igbo ajụ ka nna ajụ family si etu a refresh unity ha ha ma nga nọ n'ihu ọ wụ na o nwere otu onye n'ime ha wee nọsịa emechaa ihe ahụ o wee kpọọ otu Okeke si ya na ya nụkwa Nneka nọ n'ụlọ ife dịka izu ụka naabọ na-abịanụ bịarị na Nnewi ka i so na-arụ ọrụ na nke anyị yet mmadụ na-ajụ m ka omenala ya-esi mee ka Igbo economy dị robust ị nọsịa mee nwa ahụ tinye ya ka ọ gbaa bọị 7 years ọ bụrụ Igbo economy na-eku n'ihe ọ wụ na omenala adịghọ ọ kịta omenala adụghọzi mmadụ one n'ime anyị na-ejewe ike ụmụ ha di gwa nwanne ha ofu nna ofu nna ndị niile m ma e nwedụ nke na-agwa ị chọba ike nwa gị di onye gị na ya ṅụrụ ofu ara i zobere ya ya maka mgbachu ụbọchị ị ya-ekekwanụ ya di ahụ mmanya ị ya-enye ya ọ da aṅụ ya nke a wụ ihe na-eme oge omenala adụghọzi so my question bụ etu anyị si gbasasịa ka mkpụrụ ụkpaka kemgbe anyị ji kemgbe omenala ji pụzie a sị ihe na-achịkọ anyị ka ihe ebutedụ ime ọfụma ahụ ka ihe ebutedụ Igbo robust economy ya ihe ebute usoro udo ma um, Peter Obi ije na microphone na-ekwu china asịkwa ya china asịghị ya indonesia asịkwa ya indonesia asịghị ya nya ya-ebute economy ịdụ mma mbanụ ife ya-ebute economy ịdụ mma ọ wụgodu Igbo ịwụ otu ndị ọcha si na o nweghị ihe anyị pastara si na ha afụdụ onye agụụ na-agụ n'ana Igbo oge enweghị crude oil oge enweghị any sort of revenue si Abuja abịa ife bute na enweghị onye agụụ na-agụ ọ wụ na omenana mere na onye rie o nyebi nwanne na omenana mere na onye Igbo ọbụna ya eketa ana ebe ọ ya akọ nni mụ na ofu onye dị nnukwu mụ na ofu onye ihe ọ na-arụta wụ ịserve ndị Igbo nze Rabbi Okechukwu Ọnọnaeke na-akpa nkata today m wee sị ya na doctor ka ị wụ na m abụghị ogbu ebunu ka ị wụ ọ lawyer ka m wụ wụrụ ode akwụkwọ wụrụ scholar wụrụ researcher mana m abụrọ doctor stress ọ na-egbu mmadụ mgbe ya agwakwa m na m emedu medicine ọ sị na o nweghị ihe kacha egbu mmadụ karịa stress m sị ya na ị ma na chukwu nyere nna nna anyị ha ife a ya eji gbanahụ stress ọ sị m kedụ ife ọ wụ m sị ya na onye ọbụna solve problem of food na stress ya adụ reduced ọ sị m n'eziokwu na 60 percent of the stress anaana ị ma na omenana nyere onye igbo ọbụna ana ofu onye na-aservekwa ndị igbo a na-akpọ nze rabbi ile chibọgwụ o ji ekwukata okwu nyaa ha akpata oyi na-ama m akpata oyi na-ama m na-ekenekwa Chineke na ọ na-ewepụta ndị ya azọ ndị Igbo ndụ Nze Rabbi Ọnọnaeke medical doctor sị na the problem of food dụ solved na 60 percent of the stress apụọ na ihe kpatakwanụ Igbo ji wee ju mortuary wụ na o nwezi majority adụọzi sure ife a ya eri next week but omenana thousands of years ago fụrụ ihe a sị na onye ọbụna ya enwe ana ị naghị ana eru 18 years atụọrụ nke aka si na ana obi gị ị nwezi ego ọbụna mana ị nwere ike ije were mkpụrụ ọka ghaa na 6 months ọka apụta ị na-atakwazide ọka m baba n'ime subject a video a ya eru 20 minutes igbo wee wepụtakwanụ time sị kedu ihe wụ omenana a tinye anya naijiria ya abịa sị igbo bịanụ chịba anyị ihe kpata na naijiria achọrọ ka igbo chịa ha wụnụ na wụ naijiria na-ene ndị igbo anya the same thing ka ha na-afụ naijiria na-ene ndị igbo anya the same disorganization the same ịna n'iyi the same adịghị serious ka ha na-afụ oge igbo wụ igbo ka m ghara ịgaba n'iru mana mkpụrụ okwu naabọ ka m ga-eji wee bi okwu a enyi m nwoke biri n'obodo a na-akpọ Namu sị na ndị Namu na-abịa agwa ndị Igbo na a na-abịa n'ọfịa anyị n'ubi nke anyị wee na-ewepụ ihe dị ụnụ n'ahụ ka ezi ha na-eri ya maka ndị nkịtị igbo na-eri dị so superior ndị ọcha kpọrọ ndị igbo asị mana ndị ọcha sị na ọ ndị igbo mere ka Nigerians mara na a na-eri akwụkwọ nri eri o nwere part of Nigeria ha na-akpọ ndị igbo ebe ahụ grass eaters omenana gwara ha na ha ya-eri vegetable ụnụ ma na o nwere ndị a na-akpọ ndị ofe mmanụ so onye amaghị onye wụ onye na-asị ya onye a onye igbo mara ife wụ omenana onye igbo anachigha na omenana revive si n'afụfụ pụọ kwụsị ịgbasasị ụwa niile arụ n'ọsọ eliza eme hustling anọ na exile eche na exile amaka ọ wụ na mụ etibeghị mkpu omenana tiwe mkpu omenana defenders tiwe mkpu ndị igbo na-eche na ịgbasasị in all parts of the world wụ ezigbo ife ndị ọzọ e ji ya mazi wụ ndị juu na ha nọ n'ụwa mba niile nọ n'ụwa mana every Saturday na ndị Juu na-ekpe ekpere na sinagọg na-asị Chukwu ka exile a bie maka ife Chineke ji wee sị na onye ọbụna si n'Israel kpọrọ ya asị kpọrọ omenana asị na ọ ya-aga exile wụ ọ sị na ị gaa exile ị wụrụ minority emegbuo gị emegbuo ka i wee cheta ya but ọkwụ mmanụ bido tọba ndị Igbo ụtọ ndị Igbo ji ekwu okwu na ebe ọ bụla i jere ị fụrọ ndị Igbo gị naba ife kpatara o ji dị easy igbu agwọ wụ na ọ na-abịa ofu ofu agwọ niile nọ n'ụwa nọrọ ofu ebe nuclear weapon agaghị erudo ha nso so i jewe exile i kee onwe gị mkpirisi mkpirisi mkpirisi a na-atụtụ gị one after the other na-egbu gị chukwu daalụ ọ bụzirọ sọsọ m na-ekwu okwu omenana today na igbo ya a survive daalụ m